Mirabel chere n'anya ndị mmụọ ka nọ n'ebe a rụpuru ya ọ maghị na ihe na-esi isi karịrị asaa ntị adịkwa Mirabel ka Chinedu zuru na mahadum emesịa ha abụọ alụọ di na nwunye ha ebie n'afọ ole na ole jide ụmụ abụọ tinyere nwa nwanne Mirabel nwụrụ anwụ ọ bụrụ ụmụ atọ di na nwunye gbalịsiri ike rekpọọ shọpụ ha ree ala ha ree ihe niile ha nwere birikwuo akatamkpo ego tinye n'elu ya wee si n'obodo a wee pụọ wee laa UK ha na ụmụ ha abụọ na nwa nwanne ha nwaanyị ka ha rutere n'ebe ahụ ha ebie n'afọ abụọ Mirabel ewere hụzie ndị ka di ya sapụ ahụ hụzie ndị na-elezi ya anya hụ ndị na-anaghị ekwe ka okwu ya daruo ala ọ malite nyenwe ha ihu ọ gacha ọrụ bata di ya adị ya ka okooko oge ọ bụla ọ hụrụ di ya ọ na-echetasị ihe ọjọọ niile di ya mere ya o nweghị mgbe nke ọma ji abata ya n'ime ọ na-achọ ụzọ ọ ga-esi wee gaa bọọ ọbọ obodo ha bi n'ime ya abụrụkwa obodo ji okwu nwaanyị eme ihe obodo nwaanyị dị mkpa ọfụma Mirabel ekpebie na ihe a bụ oge ya ga-eji wee gaa bọọ ọbọ chọrọ ndị ka di ya mma na visa ha ji wee bata obodo ahụ Mirabel bụ onye e nyere work permit nke pụtara na ọ bụ ya nwa na-arụ ọrụ di ya na ụmụaka anọrọ n'ime ụlọ o wee ruo otu ụbọchị Mirabel ewee teta ụra amaghị m ihe febara ya isi o wee kulie gawa n'ọfịs na-ahụ maka ụlọ ha wee gwa ha wepụ aha di ya na visa ha ji wee bata obodo ahụ na ha abụọ agbakere na ha ebi nwezie na ha abụghịzi di na nwunye ndị ọfịs ozugbo ozugbo na-egbughị oge ha ezigara di ya bụ Chinedu ozi Chinedu atọọ imeelụ ya ọ bụrụ ozi si n'ọfịs ụlọ ha ọ tọọ ozi ahụ ihe ozi ahụ kwuru bụ na ọnụnọ ya n'obodo ahụ na-ada kwarapụ kwarapụ na oge ya ehighịzi nne na nwunye ya ewepụla aha ya na visa ha ji wee bịa obodo ahụ ozugbo Chinedu hụrụ imeelụ a ume awụnye nwoke mmadụ n'afọ ọ maghị ihe ọ ga-eme ọ maghị ka o si wee mejọ Mirabel ọ gaghị agbakwanụ nwunye ya mba maka ọ ma obodo ha n'ọfụma Chinedu alaa n'echiche o chere gaa ihu o chere laa azụ na ya si n'obodo a pụọ lọta na Naịjirịa na mpịtị ga-ekwe ọrịa ya na ụlọ ree ala resa ngwa ahịa ya n'ebe ahụ birikwa ego tinye n'elu ya na ya bata ndị ụlọ akụ ga-ejide ya ndị ya jikọsị ụgwọ ga-ejide ya na ya ga-ebido ụwa n'isi na ọ bụghị sọ nke ahụ na ya agaghị ahụzi ụmụ ya anya nke pụtara na ọ ga-alụgharị nwaanyị maka etu ya na nwunye ya si wee kpaa ya bụ na ha rute n'obodo ahụ ha agbasi mbọ ike kwụọ ụgwọ niile ha bi mana ugbu ọ bụzi naanị ya ka ihe a na-achọ ịda n'isi na ọ ga-adị ya ka ya wayo ogwu Chinedu emesịa gakwuru otu lọya wee kọrọ ya ihe zoro ezo banyere nwunye ya ọ gwa lọya na otu nwa ha abụghị ha nwa mụ ya na ọ bụ nwa nwanne nwunye ya nwụrụ anwụ oge a na-eme visa nwunye ya akọwaghị nke a nke ọma o dee na ọ ha nwa mụ ụmụ n'atọ a onye ọbụla kpọ nwa na-abụghị nke ya bịanwa obodo a ọ ga-akọwa ya akọwa mana Mirabel akọwaghị ya Mirabel enweghịkwa akwụkwọ gosiri na o mere nwa a adopt Chinedu ọ gwa lọya ya gaa mee DNA na ọ ga-achọpụta na ihe ọ na-agwa ya bụ eziokwu na ọ bụghị okwu asị lọya edee ihe ndị o dere zigara Mirabel na email Mirabel atọọ email ihe ọ hụrụ eju ya anya mgbe ahụ ka o ji wee mara na Awụsa abata n'Ọka na mmiri ejuna awọ ọnụ na agwọ nọzi n'elu akịrịka o si n'ebe ọ na-arụ ọrụ gbara bata hụ ebe di ya na ụmụaka nọ n'ime ụlọ ọ rọọ di ya anya kpọkọrọ ụmụ ha abụọ chịkọrọ akwa ha wee si ebe ahụ wee pụwa ọ na-eme ka ọ gbaga n'ebe ọzọ n'ụzọ ka ọ nọ a kwụsị ya e wee lebanye anya n'akwụkwọ banyere ya o wee bụrụ na o nwere ikpe banyere ya a ka ga-ekpe etu a ka e si wee nwuchie Mirabel a gaa n'ụlọ ebe ha nọ kpọta di ya a kpọrọ nwa ahụ gaa mee ya DNA test o wee bụ na nwa ahụ abụghị nwa ha na ọ bụghị ha nwa mụ ya n'obodo a onye dara iwu a na-agbara ya ụgbọ nwa mkpi Mirabel ewere daa n'ala wee na-ayọ di ya biko na ya wetu okwu a n'ụlọ ikpe mana na ewetu ya n'ụlọ ikpe oge agaala ndị ọkaikpe amaragwene ihe niile ihe ahụ di woro ogori azụgwone n'ahịa etu a ka e si tụtụrụ ha niile wee gbara ha ụgbọ nwa mkpi ha ewee si na mba ahụ wee bata n'obodo a ihe chere ha echere ha oke kpara agbarachakwala ya bụ ntụ ọra ka dịkwara ya o wee bụrụ etu a ka Mirabel si weta ofe gbara nwa nkịta anya mmiri gee m ntị mgbe ị na-eche na i guzorola lerukwa anya ka ị ghara ịda ị gawa obodo ọzọ erekọrọ ihe niile i nwere erena family house erena maka ị maghị ihe ị na-aga izute ebe ahụ ala anaghị agba ọsọ ọ kwa ka ị ghara ị bata bido n'isi nwekwa n'obi mgbaghara onye ọ bụ gị na ya mejọ gị gbaghara ya o wute gị gwa ya na o wutere gị ọ rịọkwanụ ya gbaghara ka ihe niile bere n'abalị ghọọ anwụnta ọ kwa ka ị ghara iji iwe oke wee sunye ụlọ ọkụ ntị adịkwa ya gazie